Theip ar Naomh Lazarín, Mainistir Laoise Craobh Iomána Chontae Laoise a thabhairt leo i gcluiche ceannais na bliana seo caite. Mar sin tá siad fós sa tóir ar gcéad dhá chraobh an chontae as a chéile ó 1949. An éireodh leo é a bhuachan i mbliana? Nó an éireodh le buaiteoirí 2019 Ráth Domhnaigh Eiréil áit a bhaint amach sa chluiche ceannais? Micheál Ó Drisleáin, i mbun tráchta, Cluiche Leathcheannais Iomána Chontae Laoise. Foireann láidir ag Mainistir Laoise, sé Oisín Carroll an captaen agus cosantóirí láidre os a chomhair le Aaron Carroll, Lawson Obular agus Liam Doyle. Tosaithe maithe freisin ag Mainistir Laoise, coimeád súil ar Liam Delaney, Fionnán Mahony agus an lán tosaí Eoin Fennelly. Tá dhá athrú déanach déanta ag Ráth Domhnaigh Eiréil don chluiche seo agus an chéad ceann sa líne leath-chúl le Scott Pearson istigh in ionad Theo Fitzpatrick. An t-athrú eile ins na líne leath-thosaigh agus Brandon McGinley istigh in ionad Eoin Burke, agus tosaithe maithe le leithéidí Paddy Purcell agus Ross King. Tá slua deas bailithe isteach dtí Port Laoise tráthnóna, an ceithre chlub céanna ag imirt ins na babhtaí leathcheannais is a bhí ann anuraidh. Agus é sin ráite, ba cheart go mbeadh féasta iománaíochta os ár gcomhair anseo tráthnóna, an ceann seo sleamhnaithe isteach ag an tús ag Mainistir Laoise, deis anseo ar an dtaobh eile agus tá an ceann seo neadaithe sa líontán! Á, tús maith ag Colin Byrne! Seilbh, smacht ansan aige. Agus ní raibh ach rud amháin ar a intinn, címid arís, bailithe go snasta, na cosantóirí fágtha ina dhiaidh agus cúl luath ansan ag Mainistir Laoise. Is Ráth Domhnaigh Eiréil ag iarraidh socrú isteach ach tá seilbh ar n-ais arís ag Naomh Lazairian agus, bhuel, deacrachtaí an ceann san a dh'ardach ag an deireadh, buailte chun tosaigh ag Ráth Domhnaigh Eiréil agus ag an deireadh, seans acu siúd dul ar an ionsaí agus scór ag teastáil, an ceann san ag Brandon McGinley, an-iarracht ansan aige siúd agus thar an trasnán, na foirne an-chothrom ag an tús anseo. Ach ó shoin, ag teacht isteach sa cluiche agus an bhearna is lú eatarthu. Ceann seo sleamhnaithe isteach dtí Dylan Carroll. Beagáinín an iomarca spáis tugtha dóibh ansan agus deis anois ag a bhfear lár páirce sin é Pádraig Rafter agus tá an ceann seo thar an trasnán. Na foirne ar comhscór, beidh sé deacair iad a scarúint óna chéile. Anois Paddy Purcell, an-imreoir is ea é siúd, siar ansan ag cabhrú leis na cosantóirí. Ag an deireadh, Mainistir Laoise. Seilbh caillte ansan agus, bhuel, beidh díomá orthu leis an gceann san. Seans anois ag Ross King, ard-iománaí, ard-scór aige. Ar comhscór babhta amháin eile. Siúd amach sa chéad leath. Cluiche réasúnta maith agus gan dad in aon chor idir na foirne seo. Deis ag Mainistir Laoise roimh leath am an ceann san ag Cormac Byrne. Thar an trasnán aige. Bearna dhá chúilín ag an mbriseadh. Anois spás go leor ansan ag Ráth Domhnaigh Airéil agus an ceann seo glanta. Obair déanta ar an bpáirc mar chíonn sibh leis na traicní dul trasna le seachtainí beaga anuas. Agus tráthnóna nach bhfuil thar mholadh beirte ach cluiche réasúnta go dtí seo. Seo chugainn Ráth Domhnaigh Airéil. Ross King, cúilín maith sa chéad leath. Ceann maith eile ansan aige ag tús an dara leatha. Iad gafa cúilín chun a maitheasa. Leis an gcúl báire fé bhrú leis an gceann san ach éiríonn leis é a ghlanadh ag an deireadh agus deis anois ag Mainistir Laoise dul ar an ionsaí. Ceann san smachtaithe go hálainn istigh. Brú ag teacht isteach ón gcosantóir ach ag an deireadh, Cormac Byrne go healaíonta. Scór an chluiche go dtí seo ag Byrne. Anois seo chugainn Naomh Lazarian babhta amháin eile an ceann san istigh ins an áit chontúirteach agus tá cúl ag Eoin Fennelly ag an deireadh le scil álainn isteach sa líontán críochnaithe ansan aige. Chímid arís teacht isteach ag tuirlingt san áit chontúirteach ach ag an deireadh na súile ag Fennelly le scil den scoth agus cúl maith arís ansan aige. anois brú ar Ráth Domhnaigh Airéil agus iad taobh thiar babhta amháin eile. Scóranna ag teastáil, an ceann san cliste, oibrithe chun tosaigh, gualainn chruaigh faighte ansan ag an lántosaí ach ag an deireadh. Trasnáil, bhí seans iontach, sábháil den scoth ag Enda Rowland istigh sa chúl agus ag an deireadh tá seans ar chúilín. Ag an deireadh ansan agus é sin thar an trasnán ag Eoin Burke, ach cad é mar sheans roimhe sin, chímid arís ag teacht isteach Eric Killeen, pas tugtha laistigh ach blocáil den scoth ag Enda Rowland agus ag an deireadh caithfidh siad a bheith sásta an cúilín a bheith tógtha. cluiche seo go mór idir dhá cheann na meá agus deacair buaiteoir a fheiscint ag an staid seo. An dá thaobh go mór san imirt. Deis ansan ag Paddy Purcell. Á, cad é mar chúilín ag Purcell! Cothrom atáimid babhta amháin eile i bPort Laoise. Cá bhfios nach mbeadh am breise ag teastáil arís? Fan na talún ansan ag Ráth Domhnaigh Airéil agus é sin smachtaithe ag Eric Killeen. Ach an pas gan a bheith iontach agus ag an deireadh Liam Delaney. Blocáil maith ansan. Díograis san imirt le feiscint i Ráth Domhnaigh Airéil. Iad ag teacht. Babhta amháin eile. An dá thaobh ag tuirsiú. Seans istigh ansan. Agus ag an deireadh tagann sé trasna seans ag Ross King! Á! Sár cúl ag King nuair a theastaigh. Sin é ceann des na laochra ins an bhfoireann seo. Bhí sé ag fanacht ar imeall na cearnóga címid arís. Pas cliste trasna ansan, King san áit ceart agus ceol bainte as an eangach aige. Anois Ráth Domhnaigh Eiréil in áit mhaith ag an staid seo. Craobh dheireanach buaite in 2019. Ba bhreá leo dul thar n-ais dtí'n cluiche ceannais ach am fós le himirt anso i bPort Laoise. Á, scil iontach arís. Isteach go hálainn go dtí Scott Pearson agus ag a deireadh an cúilín tógtha. Tá siad go mór in uachtar le deich nóimead anuas. Pearson leis an gceann san. Agus, bhuel, tá. Iarracht cúig mhéadar agus 60 eile anois ag Enda Rowland, an dá cheann deireanach tar éis tuirlingt ar imeall na cearnóga agus glanta agus an ceann seo! Críochnaithe sa líontán! Eoghan Fennelly is dóigh liom a fuair an teangabháil ag deireadh do Mhainistir Laoise. Címid arís ansan an ceann seo críochnaithe sa líontán ag deireadh na himeartha. Is an poc amach ansan ach an fheadóg dheiridh séidte ansan. Ráth Domhnaigh Eiréil beagáinín rómhaith anso agus is iad a bheidh ag dul ar aghaidh dtí'n cluiche ceannais.